ayiwa eh, an balima sakila mɛja lajɛbaa bɛɛ lajɛlen a cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔba an ka foli ni walimadɔn ni tantoli b'aw ye bi an bɛ fɛ ka eh, an bɛ fɛ ka foli ni walimadɔn di morikɛba dɔ ma n'o ye ah, sakila yakuba yɛrɛ ye mɛja sakila tigi yakuba jara a sigilen don ɲamakɔrɔ kuranin na eh, ɲamakɔrɔ kuranin tɛriminisi fɔlɔ kɛrɛfɛ ah, an ka foli ni walimadɔn b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ mɔri belebele don mɔri gunboba don mɔri dɔnkotigiba don sekotigiba don o mana tigɛ ka bɔ yen n balimaw a ye hakilila dɔ ta jamana in kɔnɔ k'a yira k'a fɔ jamana n'i y'a mɛn k'a fɔ ko jamana bɛ jɔ jamana tɛ jɔ maa kelen tɛ se ka jamana jɔ président kelen tɛ se k'a jɔ gouvernement kelen tɛ se k'a jɔ fasoden bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana jɔ morikɛ hakilila kɛra jumɛn ye de morikɛ ye mɛja dayɛlɛ a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen wele fasoden bɛɛ bɛɛ lajɛlen ka i hakilila fɔ mɛja sanfɛ an bɛna o de ɲininkali tɛngu mɔgɔw la sisan ni ala sɔnn'a ma kɛnɛ filaw kɔrɔ mɛja sakila filɛbaa cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔba aw ni ɲantuma an ka foli ni walimadɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi an sera an balimakɛ dɔ ma ɲininkali dɔw b'an bolo an bɛna a tɛngu a la mais yann'an ka ɲininkali k'a la an b'a ɲini a fɛ a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ jama ye fɔlɔ an balimakɛ a ni sɔgɔma hɛrɛ sira baasi alihamdulilayi ne tɔgɔ ye sulemani cɛnta ɛɛ sulemani cɛnta ɛɛ an bɛ jamana kɔnɔ lahala min bɛ yen sisan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la e hakilila ye jumɛn de ye. Ah, an bɛ jamana waati min na sisan bɛɛ b'a dɔn kɔni gɛlɛya bɛ yen mais an bɛ don min na komi bi fo maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan de k'u bolo di ɲɔgɔn ma parce que

bon fara ɲɔgɔn kan dabali fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka plan mun tigɛ parce que n'i y'a ye e, jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fanga sɔrɔ a bɛ fanga sɔrɔ population de bolo parce que mun na jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka hakilila fɔ k'a pratique k'a sɔrɔ e, anw minnu ye population ye ko anw t'a kɔ quoi donc jagoya anw bɛ tugu a kɔ a ka hakilila la k'a dɛmɛ a bɛ se ka baara kɛ cogo min na an ka hakila kan ka kɛ o de ye mais gɛlɛya nana bi sini sinikɛnɛ eh, bon a bɛ décision min kɛ a k'a bila bon tiɲɛ na o kɔni o bɛ na ni tiɲɛni de ye an b'a kɔ a ka hakila la wa an bɛ fara a kan fana k'a dɛmɛ nin gɛlɛya in a bɛ tɛmɛ hɛrɛ bɛ na baasi tɛ ɛɛ i ko sisan ko embargo ɛɛ yala e da sera gɛlɛya ma i bɛ se k'a fɔ an ye gɛlɛya i n'a fɔ fɛn jumɛn ni jumɛn de gɛlɛyara bon fɛn caman gɛlɛyara hali an bɛ k'a mɛn sukarow gɛlɛyara bon malo dɔw fana an bɛ k'a mɛn ko malo fana bɛ ka gɛlɛya bon jagoya ye gɛlɛya in de ye quoi parce que nin n'a ɲɔgɔnna jagoya ye gɛlɛya ye ayiwa baasi tɛ bon sisan ɛɛ embargo nin a kunba ye ko ɛɛ a a lakun ye an kan ko parce que élection ko da ma bila o la e e yɛrɛ hakili la sisan est-ce que an ni élection ka kan nin wagati la wa ou bien an n'a man kan bon normalement an ni élection man kan nin wagati la parce que an ka jamana bɛ situation min na mali tɛ bamakɔ dɔrɔn ye o ne ye boso ye ne ye kɔrɔnfɛ mɔgɔ de an ka kɔrɔnfɛla la ɛɛ élection tɛ se ka kɛ o mɔgɔ si tɛ se ka taa yen k'i bɛ taa élection ko a kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ yen yɛrɛ ɔ bon ni o yɔrɔw libéré la ko mɔgɔw hakiliw sigira kosɛbɛ élection bɛ se ka kɛ mais n'a fɔra élection ka kɛ bamakɔ dɔrɔn ka wote mali jama tɛ bamakɔ dɔrɔn ye baasi tɛ an y'o faamuya ayiwa eh, sisan e hakilila i ka kuma laban ye jumɛn ye eh, an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walima an bɛ se ka dabali jumɛn tigɛ ka faama ninnu dɛmɛli i y'o fɔ an bɛ se an yɛrɛ ka jamana an jamanadenw an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ ka an jɔyɔrɔ yira jamana marabagaw la o jɔyɔrɔ o min filɛ hali bi o tɛ taa population ka ɲɔgɔn minɛ kɔ an yɛrɛ dama an kana ɲɔgɔn buruja kumalankolon fɔ a ka dabila ni ɲɛmɔgɔw b'u ka baara la an k'u soutenir u ka baara kɔnɔ kan a ka fisa ni kumalankolon fɔ ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u dɛmɛ quoi o kɔni o de ye ne hakilila kɔni normalement baasi tɛ ayiwa média sakila lajɛbaga cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔba aw salamu aleykum ayiwa an balimakɛ dɔ fana b'an bolo an bɛna ɲininkali tɛnku a la a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ aw ye yanni an ka don kuma kɔnɔ balimakɛ a ni sɔgɔma nba a ni sɔgɔma somɔgɔw denbaya don a ni ce a ni baara n tɔgɔ ye sanu dolo donc n tɔgɔ ye sanu dolo de sanu dolo awɔ sanu dolo eh, sanu dolo an bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛnku i la o tɛ dɔwɛrɛ jamana bɛ lahala min na sisan an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la e ka hakilila ye jumɛn de ye ne ka hakilina ye fɛn wɛrɛ foyi tɛ an bɛɛ bɛ jamana in de kɔ n'a fɔra ko jamana jamanadenw de don kosɛbɛ n'a jamanadenw fɛn min ma di jamanadenw ye n'a mɔgɔ wɛrɛ ko ko an ka tugu o kɔ an ka nafa b' anw de kan ka tɛmɛ jamana wɛrɛ tɔw kan anw de b'an ka nafa fɛ n'a fɔra ko mɔgɔ ma karisa i ka du ka ɲɛ e ye dutigi e b'i ka du fɛ ka tɛmɛ kɛnɛmamɔgɔ kan o n'aw ka du dugu ɲɛna hmm. a diyara anw ye ka tɛmɛ kɛnɛmamɔgɔ kan hmm. donc an bɛɛ ka kɛ kelen hmm. an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la n'a kɔrɔ mali ɲɛna a ɲɛna maliyɛn bɛɛ de bolo n'a cɛna a cɛna anw de bolo an tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka jamana ta ka kɛ anw ta ye donc an bɛɛ ka tugu transition in kɔnɔ ee an bɛ san joli pendant vingt ans a ka san mugan ni kɔ an bɛ démocratie la démocratie sera ka mun de ɲɛ an ye n'a gɛlɛya ɲɛ sera an ma an bɛ se ka démocratie ɲɛnama ka sira sɔrɔ cogo min na an bɛ taama o de kan an bɛ sigi ninnu ka hakili sigi ka ko baara ka kɛ ka ɲɛ démocratie natɔ pour que mankan kana bɔ pour que coup d'état wɛrɛ kana bɔ an ka sira kelen sira jɛlen minɛ mhm. ninnu ka to u ka baara kɛ jɛlenya la mhm. n'u tilala u ka baara la waati min n'u ye élection préparé mhm. a bɛ ɲɛ cogo min na an bɛ sigi ka an bɛ an bɛ olu makɔnɔ ne ka hakilina ka ne o de ye ayiwa sanu eh, i da sera élection ko ma élection nin e yɛrɛ fɛ a bɛ se ka kɛ nin heure in na wa ou bien a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ o n'a ko élection ka kɛ n ko a taara campagne de kɛ n'a fɔra ko a ma a tɛ se ka taa dugu fan si e mali n'a fɔra ko mali ye kɛrɛfɛ dugu in de o bamakɔ foyi tɛ bamakɔ yan o a bɛɛ bɛ na yan de n'o tɛ mali bamakɔ bɛ se ka mun kɛ ka mɔgɔ bɔ dingɛ kɔnɔ n ko a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ burusi kɔnɔ de burusi kɔnɔ mɔgɔ tɛ min bɛ se ka taa élection kɛ a ko ko élection ka kɛ élection kɛ kun ye population de ye population ɲɛ sumalen tɛ a bɛ élection kɛ mun de kama an bɛ sigi pour que jamana ka ba ka sigi fɔlɔ élection ka organiser ne ka hakilina ye o de ye baasi tɛ eh, an ɲɛ b'a la sisan embargo kɛlen fɛn dɔw yɛlɛnna i hakilila ye mun ye olu ko kan aa mɔgɔ min ye fɛn yɛlɛ gouvernement ma foyi ma taxe foyi ma yɛlɛ n'a min y'a yɛlɛ gouvernement fana olu ka u ka baara de y'o ye mɔgɔ min ye fɛn sɔngɔ yɛlɛ a yɛrɛ ma aw bɛ jeunes ye recruter ka bila sugu la min y'a sɔngɔ yɛlɛ aw bɛ numéro vert bila a b'o tigi minɛ gouvernement fana u ka baara ye o de ye o n'a olu olu fana n'a y'o kɛ o bɛ diya anw ye o tant que aw yɛrɛ ma taxe yɛlɛ e ka minɛn nanen waati min na embargo tun ma kɛ o minɛn nanen kɔfɛ ko minɛn embargo kɛra ko e bɛna sɔngɔ yɛlɛ i yɛrɛ ma n'aw y'a yɛlɛ o tigi ka kan ka ɲangi a fana ma sɔn jamanaden tɔ ye o i b'a yɛlɛ mun na i bɛ i b'i ka hɛrɛ ɲini i yɛrɛ ka jamana tɔ don dingɛ la o tigi fana ka kan ka ɲangi a ka kan ka ɲangi cogo min na gouvernement ka baara ye o ye olu fana ka u rôle jouer a banna ne ka hakilina ye o ye i ka kuma laban ne ka kuma laban an bɛɛ ka vraiment n ka foli bɛ bɛɛ ye cɛ ni fara musow kan a bɛɛ mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnninw kan mɔgɔkɔrɔba fana u ka jija u ka hakili ɲɛnamaw di denmisɛnninw ma n'a fɔra ko dugu ye mɔgɔkɔrɔba de ye du- mɔgɔkɔrɔba tɛ dugu min na dugu tɛ u ka hakili ɲuman di denmisɛnninw ma ka denmisɛnninw bila sira ɲuman la u kana farafalani don a la élection politique ko t'a la sɔrɔdasi ko t'a la bɛɛ ye maliyɛn de ne ka hakilina ye bɛɛ ka hakili ɲuman kuma fɔ jamana ye bɛɛ ka hakili sɔrɔ dɔrɔn ka jamana basigi ne ka hakilina ye o de i ni ce o diyara an ye ayiwa an balima média sakila lajɛbaga bɛɛ lajɛlen aw salamu alaikum an balimakɛ dɔ fana b'an bolo an bɛna ɲininkali tɛkun a la a hakilila ye min ye jamana koɲa kan an bɛ yɔrɔ min na an bɛ situation min kɔnɔ bi a hakilila ye min ye min b'a kun n'a kan cɛ a k'o fɔ an ye mais yanni o cɛ fɔlɔ an b'a ɲininka a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ jama ye fɔlɔ balimakɛ a ni sɔgɔma nba a ni sɔgɔma ne tɔgɔ sayɔn jara ne ye kalalikɛla ye ayiwa
basi tɛ sayɔn jara o diyara an ye e hakilila ye mun de ye an bɛ jamana bɛ situation min na sisan bɛɛ ɲɛ b'a la e hakilila ye jumɛn de ye bon hakilila wɛrɛ tɛ ne na jamana bɛ situation min na ɛɛ nin bɛɛ jamana ɲɛmɔgɔw de nɔ ye ayiwa n'i ye jamanaden ye cogo min na alors autorités de u b'o de lajɛ ni autorité mɔgɔw tilenna jamanadenw bɛ tilen ni autorité mɔgɔw ma tilen jamanadenw tɛ tilen ni mara bɛ autorité mɔgɔw bolo jamanadenw bɛ mara tant que o de ma kɛ an bɛ tagama an tɛ se basi tɛ sayɔn i y'a yira k'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw telenna eh, jamanadenw bɛ se ka sira jɛlen minɛ e yɛrɛ ka ye la sisan jamana ɲɛmɔgɔw u tilennen tɛ wa ou bien u bɛ cogo di de i hakili la bon maintenant an bɛ se ka alhamdulilayi fɔ mais avant vraiment a tɛ se ka faamu jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ sariya minnu ta olu yɛrɛ bɛ tilen k'o violer bon ne t'a dɔn jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ o la cogo min na u bɛ tilen ka violer u bɛ tilen ka violer dɔwɛrɛ tɛ dɛ minnu fana bɛ sariya kuma ni démocratie ko kuma min fɔ olu yɛrɛ ye n'o ye occidentaux ye olu yɛrɛ bɛ tilen ka sariya min ta u yɛrɛ b'o violer donc an ka autorités u fana bɛ k'o de suit donc population fana bɛ k'an ka autorité de suit c'est une chaîne qui se suit comme ça quoi voilà tubabu bɛ min fɔ an ka ɲamɔgɔ ye ko démocratie tubabu bɛ o violer an ka ɲamɔgɔw fana b'a violer an dugumamɔgɔw fana b'a violer bon sisan n'a bɛ ka kɛ ten e hakili la an ka kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ sisan dinga minnu b'an ɲɛ walasa an kana jigin olu kɔnɔ an ka kɛ an yɛrɛ dɔrɔn comme Assimi Goïta ni Choguel Maïga ninnu bɛ sira min kan sisan mhm. n'an kɔni taara o sira fɛ mhm. an b'an yɛrɛ sɔrɔ ayiwa
kana sɔn mhm. mɔgɔ k'a ka ko dicter e kun e de b'i yɛrɛ dɔn e de b'i ka jamana dɔn e de b'i ka jamana tabiya dɔn e de b'a dɔn nin de ye sira ɲuman ye e ma e de b'a dɔn nin ye sira jugu ye e ma a ma se mɔgɔ wɛrɛ k'o dicter e kun qu'on s'assume là bon à partir du moment où Assi Assimi ninnu bɛ k'u assumer c'est la seule voie ne ɲɛ bɛ voie issue min na o ye ninnu ka voie ye en tout cas pour le moment voilà bon sisan Sayon élection ko kuma fɔra n'i y'a mɛn k'a fɔ an bilala nin crise bɛɛ kɔnɔ a ju sɔrɔla élection ko o fana sen b'a la yala e yɛrɛ ka hakilila la an bɛ situation min na sisan élection bɛ se ka préparer sisan wa ou bien a tɛ se ka bɛn sisan ma. n'an ko k'an bɛ élection préparer sisan. ɛ c'est que an kɛra fitiriwale ye an bangebaa an ye burusi kɔnɔmɔgɔw de ye. ayiwa minnu b'an kɔ burusi kɔnɔ. an m'olu jate adamaden yɛrɛ ye. non non non. e bɛ se ka fɔ cogo di k'e bɛ élection kɛ e balima dɔw bɛ ka jeni kɔrɔn fɛ e balima dɔw bɛ ka faga kɔrɔn fɛ dɔw ka balo bɛ ka jeni toi tu ne te soucies pas de ça e ko ko élection de alors que élection joli kɛra mali kɔnɔ yan il y a eu combien de pouvoir démocratique min kɛra mali kɔnɔ yan a ye nafa jumɛn jira a la Quand même an ka kow lajɛ i ka nafa bɛ min na i bɛ se k'o ye n'an kɔni ko ko élection c'est qu'an ka sira t'an kɔmɔgɔw la minnu bɛ burusi kɔnɔna na bon i ka kuma b'a jira sisan k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sa élection tɛ se ka kɛ ni élection tɛ se ka kɛ i ka kuma laban ye jumɛn ye an bɛ se ka an bɛ se ka mun de kɛ sisan walasa ka nin wagati latɛmɛ ɲɔgɔn bolo ni nɔgɔya ni lafiya n'a hɛrɛ bɛ se bɛɛ ma o tɛ dɔwɛrɛ ye Assimi ninnu k'u assumer jamana tɛ se ka mara n'i ma i ka pouvoir assumer an b'a fɔ ko l'autorité la restauration de l'autorité de l'État o tɛ se ka kɛ ni ɲɛmɔgɔw ma sariya de bato fɔlɔ Élection ka kɛ élection kana kɛ ne fɛ ninnu tɛ kumaw ye o an mago bɛ pouvoir de la pouvoir min bɛ jamanadenw haminako lajɛ k'o kɛ an bɛ élection kɛ bi an bɛ élection kɛ sini nafa jumɛn b'a la IBK taara IBK taara o taara ka jigin ATT ninnu ni fɛn ninnu na olu bɛɛ tɛmɛna an ma nafa foyi ye élection na ah bon an mago bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ min bɛ alors jamana denw ka hamina ta k'a k'a ka kunko ye ayiwa n'o tɛ ne ye élection ko in wa ne yɛrɛ kɔni n'an ko k'an bɛ élection kɔni kɛ cɛ o cɛ bɛ kule la ko élection i ka sira tɛ i balimaw la minnu bɛ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ i ka mago foyi de t'u la donc ne ye ne sago minɛ an bɛ ninnu to yen jusqu'à ce que autorité ka restaurer état ma n'o kɛra tuma min na élection bɛ kɛ maliyɛnw fana hali bi an bɛ dibi la koyi mɔgɔ caman bɛ voter u t'a dɔn u bɛ voter kun min yɛrɛ la u bɛ voter mɔgɔ ye u t'u dɔn u t'u ka eh, vision dɔn eh, ka an ka voter dɔrɔn hohaho maliyɛn ta kɛra hohaho ye eh, ala an ka bɔ hohaho in kɔnɔ an ka ɲɛ yɛlɛ tant que an m'o kɛ a jamana jɔli bɛ gɛlɛya dɛ ne ka kuma laban y'o de ye bɛɛ ka hakili sɔrɔ k'i to bɛɛ ka kɛ adamaden ye adamaden min b'a ka jamana fɛ bɛɛ ka k'i ka jamana fɛ n bɛɛ ka n ka jamana fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a lajɛ nin de ka ɲi nin de man ɲi a fɔra sariya ko ko nin de kana kɛ n t'o kɛ sariya ko ko nin de ka kɛ n b'o kɛ mais tant que olu tɛ respecter an bɛ falaki de la ayiwa sayon jara i ni ce an ka foli ni waleɲumandɔn bi ye an balima sakila média filɛbaa cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen asalamu aleykum eh, an sera an balimakɛ dɔ ma an bɛ fɛ k'a ɲininka a tɔgɔ n'a jamu la a ka o fɔ an ye ɲininkali damadɔw b'an bolo an b'o tɛnkun a la a ka sɔrɔ k'an ka ɲininkaliw jaabi an balimakɛ a ni sɔgɔma awa a ni sɔgɔma karamɔgɔ kɔni baasi t'i la ala kana baasi kɛ an ni la alhamdulillah awa Ɛɛ kɔmi a ye sera anw ma yan nɔ ka ɲininkali k'anw na an bɛ aw yɛrɛ fo fɔlɔ k'a fɔ ko baden bɛrɛ cɛ ni muso dennin ni mɔba ko jɔ ye alu bɛɛ lajɛlen ma ala jɔ sabati ka woroki ka banba k'a to aw ma ka tigi ni jɔ kɛ kila muhamadu ye ale min nana ala kan lase ne ni alu bɛɛ lajɛlen ma alu bisimila ɲininkali la a diyara n ye ne tɔgɔ de ko bakari konatɛ bon mɔgɔ caman bi n dɔn ni bakari masaka na an bi bankasi sɛrikili la ɔ mais an bi don min na ko bi n bi bamakɔ yan n bi kabala ɔ mais an bi an bi ka nin kɛ yan kalabankɔrɔ o la n bi bɛɛ lajɛlen fo komi aw ye ɲininka sisan ko sala laɲini jumɛn bi ne na jamana ka ɲɛtaa ko la ale ni jamana bi cogoya min na bi karamɔgɔ n b'i fo o la kosɛbɛ an bi don min na ko bi maliden min ko ni maliden min ko dɛgun t'a kan an bɛ se k'a fɔ a tigi ye nkalon tigɛ dɛgun bi mariyɛn bɛɛ kan bi an bi don min na ko bi o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka lafiya di mari ma ka basigi di mari ma ka hakilisigi di jamanadenw yɛrɛ ma parce que jamana filɛ nin ye faso fasokan ni ɲɔgɔn tɛ jamana si tɛ se ka k'i yɛrɛ ta ye ka walikan to i bolo donc o la ko n bi n yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ nka yɛrɛlɔn de ka kɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ lɔn di donc o la an bɛ min fɔ maliyɛnw ye c'est-à-dire bɛɛ ka kalan quoi nin gɛlɛya min b'an kan nin ye kalanbaliya dibi de don n'an kalanna an bɛ ko lɔn an bɛ baara kɛ donc i b'a ye fɔɲɔgɔnkɔba min bɛ yen a bɛ dɔ bɔ an ka gɛlɛya ra kosɛbɛ donc o la ne bakari masakana n bɛ min ɲini jamanadenw bɛɛ fɛ c'est-à-dire an ka kalan kɛ quoi donc n'an ye kalan kɛ an ka ko dɔn parce que n'a fɔra ko an ka kalan kɛ a mana kɛ kalan sugu o sugu ye i ye arabu kɛ o i ye faransɛ kɛ o i ye sini kɛ o espagnol kɛ o n'i kalanna an bɛ ɲɔgɔn ye mais ne bakari masakana bɛ mun fɔ ne b'a fɔ an ka nko de kalan o de ye an fakan ye bon n'an y'an fakan kalan donc o la a bɛ kɛ sabu ye an ka lɔni bɛ nɔgɔya an bolo mhm. an ka baara bɛ nɔgɔya an bolo mhm. an bɛ ɲɛtaa sɔrɔ jamana ko ra mhm. jamana si tɛ se ka bɔ nɔgɔ ra ni wali kan ye f'i yɛrɛ ka kan i ɲɛ bɛ jamana o jamana na ko a bɛ ka taa ɲɛ ko a bɛ ka baara kɛ a bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'a yɛrɛ ka kan de ye a bɛ ka baara kɛ n'a yɛrɛ ka sɛbɛnni de ye o la an b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka kalan kɛ an ka ko lɔn an ka baara kɛ nin ye ne ka kuma ye ne bɛ bɔ kuma la yan aru ni jɔ wasa wasa ala k'an bɛɛ lajɛlen wasa ne tɔgɔ ko bakari konate masakana san medin misiri fila alimami dugu fila dugutigi k'aw bɛɛ lajɛlen fo aru ni jɔ i konate o diyara an ye ayiwa o tɛmɛnen kɔ eh, mɔgɔ wɛrɛ fana b'an bolo an bɛna o fana ɲininka a hakilila la a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye ayiwa n balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu asalaamu aleykum warahmatulahi ne ah. tɔgɔ mumini konate bon n bɛ kalabankɔrɔ bon ne hakilina min ye jamana ko la jamana kɔni bi gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan mais an bɛ se a kɔrɔ quoi an b'a kun don a kɔrɔ parce que fasoko don du tɛ se ka jɔ ni gɛlɛya tɛ janko jamana mais an bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ni solution min tɛ yen o kana o fɔ k'o bɛ yen u k'a fɔ an ye solution tɛ yen na an b'a gɛlɛya an b'a kun an kun b'a kɔrɔ ni solution min tɛ yen dɔrɔn o kana fɔ o bɛ yen o ka kɛ laadiri ye o ka jɔ an fana an jɔlen b'o kɔ ni ala sɔnna a ma gɛlɛya in an b'a ta n'an ma nafa sɔrɔ an denw bɛn'a sɔrɔ donc ni min tɛ yen dɔrɔn o kana fɔ k'o bɛ yen o ka jɔ tiɲɛ kan ni min bɛ yen don min k'o fɔ an ye o kan'a dogo an kun b'a kɔrɔ gɛlɛya hali n'a gɛlɛyara tɛmɛn an b'a kɔrɔ an kun b'a kɔrɔ o kana siran an b'o kɔ mais ni o y'a ko solution bɛ yen fɛn dɔ ra kɔfɛ solution ma ye o ra o de bɛ laban ka kɛ problème ye donc mais n'o ye a jɛlen fɔ an ye nin ko in solution t'a la an b'a muɲu jamana bɛ ɲɛ ka fara justice kan ninnu ka ɲɛ ni justice fana ɲɛna tɔɲɔri kana ye ko ra a ka ca ala fɛ tɔɲɔli tɛ ko o ko la laban ko ɲuman b'o la mais ni tɔɲɔli donna jamana kɔnɔ bon mɔgɔw ka hakɛ ma dafa bon a ka ca ala fɛ a man ɲi fantan tɔɲɔra yɔrɔ o yɔrɔ nin tɛ taa ɲɛ donc jamana tɛ se ka jɔ ni nin fila tɛ ɲamɔgɔw ka jɔ ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye justice ka jɔ a jɔyɔrɔ la a kana dɔ ka hakɛ pɛrɛdi dɔ ye ayiwa sisan an bɛ situation min kɔnɔ sisan e yɛrɛ hakilila la an bɛ se ka election kɛ sisan wa ou bien election a tɛ se ka ɲɛ sisan. bon election ne yɛrɛ ka hakilina la. i ka ye la. n ka ye la.
election a tɛ se ka ɲɛ sisan. ka da mun kan. jamana a ɲagaminen don o ye kelen ye. an bɔra ko minnu kɔnɔ n'o ye kudeta ye. n'an b'a fɛ an kana segin o kan. an k'an sigi. u k'a dilan. sira ka jɛya. ni sira gɛra n'i nana sigi sira gɛlen kunna n hakili la i ta ye tagali de ye mais ni e ko a ɲagaminen e ka na sigi o kunna bon buwa dɛsɛra cogo min i fana bɛna dɛsɛ ten yen an bɛ tila ka taa bila dingɛ kɔnɔ bon an dun k'a to ninnu bolo ninnu tɛ mɔgɔ la mɔgɔ ye u ɲɛ tɛ mɔgɔ la u ɲɛ bɛ mali de la ne ɲɛ bɛ min na ninnu na dɛ n'u ma yɛlɛma kɔfɛ i bɛ min i bɛ min na i bɛ mali de la an ka tugu u kɔ politisiyɛnw ka sabali parce que e mana na ko jamana ni jamana ɲagaminen don sɔrɔdasi kelen de bɛ tila k'a ɲɛnabɔ k'a d'i ma bon ni e peresera ka na sisan ni baara ma se ka kɛ donc an bɛ tila ka wuli i kɔ donc an bɛ tila ka bila gɛlɛya kɔnɔ min ka jugu nin ye a bɛ kɛ laada ye donc kɔfɛ an ka muɲu an ka nin gɛlɛya bɛɛ muɲu toujours ɲamɔgɔw fana ka to u kan kan u ka baara kɛ tiɲɛ kan an b'u kɔ ala fana b'u kɔ ayiwa sisan i ye o fɔ o ɲana mais i ka kuma laban ye jumɛn ye n ka kuma laban ye min ye ne bɛ maliyɛn bɛɛ fo an ka ɲɔgɔn minɛ n bɛ nin na n bɛ nin na o t'a la i mana kɛ taabolo o taabolo i kɔni ye maliyɛn ye an ka ɲɔgɔn minɛ o maliyɛnya kelen na i ye tamasɛki ye i ye kɔrɔbɔrɔ ye fila ye joli min bɛ bamanan na o joli kelen de bɛ kɔrɔbɔrɔ la o joli kelen de bɛ fila la o joli kelen de bɛ ɛɛ bɔbɔ la hali n'i taa dɔgɔtɔrɔso la bɔbɔ joli bɛ se ka kɛ maraka la maraka joli bɛ kɛ fila la donc o de b'a jira an na k'an bɛɛ ye kelen ye donc an ka ɲɔgɔn minɛ hali n'an tɛ siya kelen an ye joli kelen kɔni an de ta ye mali ye donc an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka mali jɔ n ka kuma laban ye o ye n b'a foli bɛ aw ye ala ka barika da aw la amina yarabi awa i ni ce ɛɛ sakila mediya lajɛbaa n'a lafilɛbaa bɛɛ lajɛlen aw salamu aleykum an sera an balimakɛ dɔ fana ma an bɛna ɲininkali tɛngu a la yanni an ka ɲininkali kɛ a la fɔlɔ an b'a ɲininka a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye o kɔfɛ an b'a ɲininka n balimakɛ a ni sɔgɔma nba a ni sɔgɔma hɛrɛ sira ne tɔgɔ yusuf sherif hayidara ayiwa ne bɛ kalabankoro yan ayiwa yusuf sherif hayidara an nana s'i ma k'i ɲininka an bɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ sitiyasɔn min na sisan an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la i hakilila ye jumɛn ye gɛlɛyaw bɛ yen nɔ ko caman bɛ yen i hakilila ye jumɛn de ye bon ne hakilina ye mun ye jamana in taabolo kan ni waati in na ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ kan ka kɛ hakilina kelen ye ka kɛ kunkelenna kelen ye ka kɛ miiriya kelen ye ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ Mais jamanaden jugu dɔw ka laɲini ye ni gɛlɛya nana waati min na olu b'u profiter u ka intérêt personnel kama donc n bɛ mun ɲini ɲɛmaaw fɛ u k'u profiter u ka don jamana kɔnɔ grossistew ani détaillantw u ka hakilina u n'u ka ɲɔgɔn faamuya pour que jamanadenw kana gɛlɛya sɔrɔ parce que ni jamana binna nin dingɛ sugu kɔnɔ jamanaden bɛɛ de kunko don mais ni dɔ y'o k'a ka wari ɲini sira ye a bɛ na ni gɛrɛntɛ tɔ ye donc i ɲin tɛ basakɛlɛ la a ma yɛlɛ i ka bugu la ni tasuma ma yɛlɛ i ka bugu la donc Maliyɛn bɛɛ ka miirina kan ka kɛ kelen ye, unhun, Maliyɛn bɛɛ ka kan ka transition soutenir, unhun, Maliyɛn bɛɛ ka kan k'a dɛmɛ ni hakili miiriya ɲuman ni hakilina ɲuman, unhun, ani kɛwale ɲuman, unhun, o ne hakilina ye transition ko kan. Basi tɛ ɛɛ Hayidara, yala ɛɛ u bɛ election ko kuma min na, e hakilila ye mun ye election kan nin heure in na? bon n'i ye ne ɲininka election ko la ne ka miirina jamana bɛ waati min na sisan mali tɛ election mali man ka taa election na nin waati in na parce que n'i y'a mɛn coup d'État kɛla coup d'État bɛ ka segin ka kɛ a bɛɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman de tɛ yen ani jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bon minnu bɛ yen sisan an ka taa ninnu ma u ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ni jamana bɔra dingɛ kɔnɔ ni jamana lafiyara n'i y'a mɛn i bɛ élection kɛ jamana ɲuman de b'i bolo donc ni jamana ɲuman t'i bolo jamana yɛrɛ t'i bolo i bɛ élection kɛ cogo di i y'a faamu wa donc politikimɔgɔ minnu bɛ kulekule la u b'u ka intérêt dɔrɔn de kɔ u tɛ jamana ka basigi nɔfɛ sinon e bɛ se ka e, e, n'i k'i bɛ élection kɛ sisan parti politique e bɛ se ka taa mali jamana yɔrɔ bɛɛ la i bɛ se ka taga campagne kɛ jamana yɔrɔ bɛɛ la donc bamakɔ dɔrɔn tɛ mali ye o jamana fan bɛɛ mali ye élection b'a bɛɛ concerné ni jamana basigila élection bɛ kɛ an bɛɛ de bɛ jamana in kɔnɔ a ka di an bɛɛ an minnu bɛ k'a fɔ nin ko élection kana kɛ nin an tɛ fanga an tɛ fanga nɔfɛ an tɛ politiciens ye mais an bɛ jamana ka hɛrɛ de kɔ donc u k'a to jamana ka basigi an ka sɔrɔ ka taa élection na o de ye ne hakilina ye élection ko la tabarikala o diyara an ye ɔ sisan eh, i kumana k'a fɔ ko eh, commerçant dɔw bɛ ka gɛlɛyaw kɛ i kumana o kan i kumana élection ko kan bon embargo min b'an da la nin ye eh, an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ i n'a fɔ an yɛrɛ jamanaden dama embargo in kɔnɔna na i yɛrɛ hakilila ye jumɛn ye o la bon an kan ka fɛɛrɛ min kɛ embargo in kɔnɔna na a bɛɛ fɔlɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ de ayiwa n'an ye ɲɔgɔn kanu ka hinɛ ɲɔgɔn na k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anbariko in tɛ foyi k'an na ayiwa mali bɛ se ka balo a yɛrɛ la bi ah bon n'an bɛnn'a kan ni fasoden ɲumanw ye jɛla ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mali bɛ balo a yɛrɛ la i y'a faamu anbariko sigira jamana caman kan hali bi n'a ka bi anbariko bɛ jamana dɔw kan mɛ u mago ma u mago ma sa a bɛɛ bɛ dépend jamanadenw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni bɛn de la kosɛbɛ n'a faamu ni jamana denjugu minnu ko ko fo ka nata jamana wɛrɛ la adamaden en tant que i nata bɛ mɔgɔ kan i nata tɛ fa i tɛgɛ fɛn ye donc kɛ i yɛrɛ fɔlɔ n'i kɛra i yɛrɛ fɔlɔ a bɛɛ bɛ ɲɛ ni maliyɛn denw jɛla ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ anbargo in waati tɛmɛ anbargo in tɛ mɛɛn yɛrɛ u b'a wuli awɔ
tabarikala donc sisan hayidara i ka kuma laban ye jumɛn ye a kuma laban ye mun ye dɔrɔn ala ka bɛn nati jamana in kɔnɔ ala ka maliyɛndenw bɛn kelen ma ala ka hɛrɛ nati an ka jamana kɔnɔ ala ka ɲɛmɔgɔ ninnu hali bi ala k'u kana ka taa jamana jɔ sira kan an b'o dugawu de kɛ ala ka hɛrɛ kɛ jamana in kɔnɔ mali ye jamana kɔrɔba de ye mali bɛ lonbolanba mɛ a tɛ bin donc ala k'an bɛn kelen ma an b'o dugawu de kɛ jamana in ye
tabarikala o diyara an ye ayiwa an filɛbaa n'an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen eh, media sakila sanfɛ ayiwa mɔgɔ an balimakɛ wɛrɛ b'an bolo an bɛn'a ɲininka a tɔgɔ n'a jamu la a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye an bɛ sɔrɔ k'an ka ɲininkaliw tɛŋɔ a la n balimakɛ a ni sɔgɔma nba a ni sɔgɔma Wa. ne tɔgɔ ye mohamɛd diko mohamɛd dukure mohamɛd diko Ah, Mohamed Diko tabarikala o diyara an ye eh, Mohamed Diko an bɛna i ɲininka yala jamana bɛ lahala min na sisan an bɛ sitiyasɔn min kɔnɔ sisan e hakilila ye jumɛn ye bɔn ne kɔni hakilila ye min ye jamana bɛ sitiyasɔn min na sisan bɔn jamana bɛ mɔgɔ minnu bolo a b'u to yen u k'u ka baara kɛ u hakili ma aw kana kuma cay'u da la parce que mɔgɔ minnu sigilen don n'o ye an ka tɔntigiw ye tiɲɛ na fanga b'u bolo cogo min na ne kɔni hakili la a ka ɲi i y'a faamu parce que olu tile la ko caman b'a la ka nɔgɔya i y'a faamu halalamata kɛlɛ ninnu o b'a la ka nɔgɔya bɔn ne yɛrɛ hakili kɔni na élection man ka kɛ fɔlɔ fo président kura min sigilen don transition in kɔnɔ fo o ka jɛn ni élection kɛli ye parce que a taabolo kɔni kɛ ne hakilila ye o de bɛ ne bolo ka fɔ jamana kunkanko la baasi tɛ bɔn eh, sisan eh, anbargo sigira jamana kan gɛlɛya dɔw donna fɛn dɔw sɔngɔ yɛlɛla i hakilila ye mun ye o la bɔn fɛn minnu sɔngɔ yɛlɛla o ye commerçantw yɛrɛ nɔ ye n'o tɛ anbargo anbargo t'a to ko eh, e bɛ dɔ fara i ka minɛnw kan o. i y'a faamu wa parce que n'i y'a ye e bɛ dɔ fara a kan i b'a sɔrɔ i y'a ta gɛlɛya de la i ka minɛn kɔrɔ de b'i bolo e man ka dɔ fara kan n'o tɛ halisa dɔw bɛ ka sukoro kɛ bi wolonfila ye i y'a ye mɛ i ka sukoro kɔrɔlen de b'i bolo mɛ e b'a mɛn embargo dɔrɔn ka dɔ fara i ka minɛnw kan i b'a dɔn o man ɲi an bɛɛ de bɛ ba ni fa kelen na an man ka gɛlɛya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'an ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ jamana wɛrɛ bɛna tun ka na mali la yan
ayiwa o diyara an ye kosɛbɛ bɔn sisan i ka kuma laban ye jumɛn ye n ka kuma laban ye min ye n bɛ président fo kosɛbɛ i y'a faamu a ka ala ka sijan ni kɛnɛ d'a ma a ka baara kɔnɔna na ala k'anw bɛɛ kisi o de ye n ka kuma laban ye tabarikala o diyara an ye merci beaucoup euh, media sakila filɛbaga cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔba aw salamu alaikum an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ aw ye an sera an balimakɛ dɔ fana ma an bɛna ɲininka a tɔgɔ n'a jamu la o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka an ka ɲininkaliw jaabi an ye n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ fasiri tarawele ka bɔ kalabankɔrɔ dugukɔrɔ la
fasiri tarawele jamana bɛ lahala min na sisan jamana bɛ situation min kɔnɔ sisan i hakilila ye jumɛn de bɔn an bɛ foli lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma jamana bɛ situation min na sisan jamana tɛ se ka jɔ fo an jamanadenw yɛrɛ ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana jɔ n'i y'a mɛn jamana i b'a fɔ jamanadenw de parce que an bɛ lahala min kɔnɔ i n'a fɔ sisan vraiment a man nɔgɔ mɛ n'i y'a mɛn jamana bɛ évoluer a tɛ taa jamanadenw kɔ dɛ bɔn ne bɛ mun ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili kɛ ɲɔgɔn ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana waleya o de ye ne ka faamuya ka lase aw ma tabarikala sisan
embargo sigira jamana kan embargo ni a ye mun de ɲɛ a ye mun de tiɲɛ a ye gɛlɛya jumɛn ni jumɛn lase an ma i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la bɔn embargo kɔnɔna n'i ko ne ka n da don o la parce que jamana ye jamana de ye embargo mana sigi an kan a bɛ na ni gɛlɛya ye mɛ mali ne bɛ mun ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an kana ɲɛ jɔ o gɛlɛya la parce que n'i y'a mɛn hadamaden i b'i yɛlɛ f'i ka sɛgɛn dɔ de kɛ i tɛ se ka yɛlɛ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn kɛ bɔn donc gɛlɛya man dala san donc an bɛɛ lajɛlen an ka mun an tɔgɔ la an ka wuli an ka baara kɛ bɔn gɛlɛya o don nɔgɔya ye i n'a fɔ don nɔgɔya dɔn gɛlɛya cogo min na mɛ mun ka gɛlɛn maliko la gɛlɛya mana fɔ dɔrɔn malidenw bɛɛ bɛ i cari cari ka siran ka fɛn an kana an kana siran an kana jɛ an kana foyi ye mali bɛ taabolo min na sisan i n'a fɔ an ni burukina an ni sɛnɛgali bɔn olu frontièrew datugura ayiwa a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye kɔmi i n'a fɔ a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛw ye cogo min na ɔ mɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko dɔw tun ye sukaro sɔngɔ yɛlɛ dɔw tun ye siman sɔngɔ yɛlɛ dɔw tun ye fɛn wɛrɛw bɛɛ piri yɛlɛ bɔn alors que embargo nana k'a sɔrɔ o fɛn olu bɛ an yɛrɛ bolo mara kɔnɔ yan feereli bitigi kɔnɔ yan e hakilila ye mun ye o la bɔn ne hakilila ye min ye o la Parce que n'a fɔra ko gɛlɛya dɔrɔn an maliyɛn ɲɔgɔn bɛ minnu ye kɔmɛrisanw ye olu yɛrɛ bɛ gɛlɛya ta ka jamana sɛgɛrɛ fɔlɔ bɔn donc o tɛ jamana jɔ ye n'a ma an bɛ jamana jɔ ɛ fɛn sɔrɔ min bɛ e bolo a caman bɔn ne bolo ni gɛlɛya nana jamana kan e de ka kan ka bɔ ka nɔgɔya nati jamanadenw ye min bɛ se ka jamanadenw hakili sigi mɛ ni e y'a tɔ gɛrɛntɛ dɔrɔn donc o b'a yira CEDEAO ka gɛrɛntɛ tɛ ka k'an kan dɛ an maliyɛnw de bɛ ka gɛrɛntɛ se an yɛrɛ bakuru ma n'o tɛ CEDEAO mana gɛlɛya cogo o cogo n'an yɛrɛ ma bɛ ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo donc an bɛ ɲinɛ gɛlɛya kɔ bon hakilila min bɛ fɛ ka fɔ o yɔrɔ la o y'o ye quoi Ah, e ka kuma laban ye jumɛn ye bon ne ka kuma laban ye mun ye ne b'a ɲini Mali- maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka kɛ jɛkulu kelen ka se ka mali in bɔ dingɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn jamana i b'a fɔ jamanadenw ya bɔn ne ka hakilina o de ye donc ne b'a ɲini ala fɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ mali kan ala ka mali lafiya donc kuma min tun bɛ ne fɛ o ye tabarikala i ni ce o diyara an ye ayiwa hali bi an ni an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna a fana ɲininka a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye ani a b'a da don an ka ɲininkaliw la n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ abudulayi mayiga n sigilen don kalabankɔrɔ dugukɔrɔ la yan nɔ ayiwa tabarikala o diyara an ye abudulayi mayiga eh, sisan an bɛ situation min kɔnɔ jamana bɛ eta min na sisan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la e hakilila ye jumɛn ye a bɔn hakilina kɔni tɛ ne la jamana ko na mɛ a kɔni ka ɲa o de kɔni ka d'an ye paske la an yɛrɛ zeni minnu filɛ yan nɔ komi bi

o kuma o ka ɲi kosɛbɛ nka yala yanni olu bɛɛ ka se ka kɛ fɔlɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ bibi in na an bɛ se ka solution jumɛn sɔrɔ o la an bɛ mun de kɛ walasa an ka se ka bɔ nin cogo nin situation in kɔnɔ bɔn gɛlɛya o tɛ dɔwɛrɛ an ka k'an yɛrɛ ye dɔrɔn n'an kɛra an yɛrɛ ye ko caman bɛ olu tɛ k'an na bilen quoi an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an bolo la maliyɛn bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra an ka jamana an k'a minɛ an yɛrɛ c'est comme an yɛrɛ ta an ka mɔgɔ wɛrɛw to yen n'o kɛra sisan jamana bɛ diya sisan jamana bɛ fɛn an ka to an ka peresidan kɔ dɔrɔn sisan a bɛ jamana degun kɔni bɛ na tuma dɔ la mɔgɔ tant que n'i ma sɛgɛn i tɛ fɛn yɛrɛ sɔrɔ mɛ sɛgɛn kɔ fana ye hɛrɛ ye quoi n'o de kɔni ko ne hakilina ye an bɛɛ ka to peresidan kɔ n'an bila yɔrɔ min na an ka to yen nɔ a b'a dɔn a hakilina de fana b'a la a bɛ ɲa fɛnɛ o de ko ne yɛrɛ hakilina ye E hakilila ye jumɛn ye élection ko la élection bɛ se ka kɛ nin wagati in na wa ou bien a tɛ se ka kɛ. Bon ne kɔni hakili na élection ko na an k'a to tan nɔ fɔlɔ an k'a to tan nɔ fɔlɔ n'o fana kɛra cogo min na n'Ala ye si ni kɛnɛya di an bɛ yan nɔ don a mana kɛ cogo min na an bɛ yan président nin a- an ka ale to yan fɔlɔ ale ka mɛn an kunna yan fɔlɔ n'o fana ko labanna cogo min na an fana b'o lakale o an ka élection ko na an ka jɛ o bɛɛ ma fɔlɔ o de tun ye ne hakilina ye. I ka kuma laban.
bon kuma laban min kɔni bɛ ne bolo dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka jamana basigi ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ni masibajugu tɔɔrɔ ma ani mɔgɔjugu tɔɔrɔ ma yarabi ala ala k'an an bɛɛ ta fanga d'an yɛrɛ ma k'an kisi k'an tanga o de kun ye hakilina ye ala ka jamana i ni ce o diyara an ye
ayiwa eh, an balima n balimakɛ tɔ kelen b'an bolo kɔrɔ an bɛna ale fana ɲininka a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye ka tila k'a hakilila fɔ an ye jamana koɲa kan n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu eh, ne tɔgɔ ye bakari jara ka bɔ kurale
bakari jara ka bɔ kurale yala jamana bɛ situation min kɔnɔ an bɛ degré min na sisan i hakilila ye jumɛn ye
Yanni n ka n da don jamana kunkanko kuma la, n b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ, aw ka hakilina ɲuman na, aw minnu bɛ wuli wuli ka mɔgɔw ɲininka u hakilina la jamana kunkanko kuma la, n b'aw fo o la kosɛbɛ, jamana bɛ situation min na sisan, a ka gɛlɛn, bɛɛ b'a dɔn a ka gɛlɛn, nka gɛlɛya in a ka gɛlɛya ka taa fɛ a n'a ka nɔgɔya a bɛɛ y'anw maliyɛnw yɛrɛ de mɔgɔ e y'i ka dutigi de maa si foyi tɛ se ka bɔ a ka du kɔnɔ ka na k'a bɛ e ka du sariya k'a b'a k'a ta ye ou bien k'i ka du maracogo k'ale ka du maracogo ye o tɛ se ka kɛ bɛɛ n'i ka du maracogo de don bɛɛ n'i ka du maracogo de don e n'i ta ne ni n ta bon o la fɛn in bɛ cogo min na anw maliyɛnw an bi bɛn ka jɛ k'an hakili de kɛ kelen pour que mali in ka taa ɲɛ fɛ a ka gɛlɛn dɛ fo maliyɛnw ka ka an bɛ k'an yɛrɛ ye de faransi tɛ CEDEAO tɛ mali de don ni mali jara hmm. a bɛ ja anw de ye hmm. wa n'a goyara hmm. anw de bɛ yan faransi tɛ se ka anw ka mali in dilan CEDEAO tɛ se k'a dilan anw de b'a dilan yan wa a dilannen tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ dɛ anw yɛrɛ dama f'an ka bɛn de k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ko to ɲɔgɔn ta la n'o kɛra jamana in a bɛ ja
ayiwa eh, CEDEAO ye eh, sanction sigi Mali kan fɛn dɔw gɛlɛyara fɛn minnu gɛlɛyara o ye a y'a sɔrɔ o sanction b'a sɔrɔ o fɛn olu bɛ an fɛ yan i hakilila ye mun ye o la Ah, bon halisa kuma kelen de don ne m'o de fɔ fɛn in bɛɛ y'anw yɛrɛ de ye ayiwa e ka fɔcogo la sisan CEDEAO ye fɛn mun eh, sanction sigi an kan ka fɛn mun t'anw fɛ yan parce que o b'a sɔrɔ dɔw kɛra fɛnw donni tigɛra de o mun b'anw fɛ yan an ka commerçants de y'o gɛlɛya ee min min fɛ n terikɛ n bɛ n faso fɛ dalafɔ tɛ koyi i bɛ baara de kɛ mɔgɔw b'a ye n bɛ n faso an b'an sigi gɛrɛn na ten n bɛ n faso fɛ o tɛ faso kanu ye dɛ i bɛ fɛn de kɛ faso ye mɔgɔw bɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ ko karisa b'a faso fɛ n'o tɛ i bɛ t'i sigi gɛrɛn na baro ni fɛn na n b'a kule ha ha n bɛ n faso fɛ o tɛ n bɛ faso fɛ dɛ i bɛ baara de kɛ ee CEDEAO y'an ka frontière datugu sukaro kilo taara kɛmɛ ni bi naani na siman tɔni wa bi saba han o mun ye n'o commerçant wulila tuguni k'u bi eh, eh, transition soutenir o kɔni tɛ transition soutenir a bɛ ka transition a bɛ ka lagosi de o lagosili de ye

min faso fɛ hmm. dalafɔli tɛ u ka baara kɛ kɛwale de b'a jira o de tun bɛ n fɛ o yɔrɔ in na ka fɔ baasi tɛ eh, sisan élection bɛ eh, eh, da sanction yɛrɛ kunba ye élection ko in de ye yala e yɛrɛ hakili la élection bɛ se ka kɛ mali kɔnɔ nin heure in na wa ou bien a tɛ se ka kɛ aa patɔrɔn nin ɲininkali in diyara n ye dɛ ayiwa nin ɲininkali kɔ tɛ ayiwa élection bɛ yɔrɔ mun ɲɛfɛ politiciens tɛ yan Awɔ. olu de ye élection- olu de ye élection tigiw ye awɔ kɛ bɔn problème t'a la awɔ élection a bɛ se ka kɛ Mhm. mais an b'a fɔ politiciens ye Ahan. a politicien a bɛɛ Ahan. bɛɛ ka taa campagne na nord la ayiwa kalo fila fila de d'olu bɛɛ ma ayiwa bɛɛ ka taa campagne kɛ nord la ka na ayiwa n'u sera ka nord mɔgɔw la convaincu u ka sɔn k'a fɔ ko mali ye kelen u ka na an bɛ élection kɛ awɔ u k'o fɔ politiciens ye u bɛɛ ka taa nord la a politiciens groupe bɛɛ a bɛɛ ka taa nord la n'u sera ka kalo fila kɛ nord la campagne na ka nordistes la convaincu k'a fɔ ko mali ye kelen bɛɛ ka sɔn mali ka kelenya ma u ka na an bɛ élection kɛ Aa jarakɛ e dimina e e deli e deli e delila ayiwa baasi tɛ o faamuna sisan i ka kuma laban yɛrɛ ye jumɛn ye ani dugawu jumɛn b'i bolo k'a kɛ jamana kan bɔn ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye jamana in ala k'a dɛmɛ halisa ala ka jamana in dɛmɛ jamana in jugu ala k'u malo e maa o maa de ko k'i t'a fɛ ka jamana nin jalen ye ah, ala ka doni da i kun amen ala ka doni da i kun amen
doni min n'i b'i yɛrɛ ɲin'a la ayiwa yan k'i tila i bɔlulu bolo Awɔ. o b'a sɔrɔ anw taara an bɛ taa ala ka doni da tigi kun Mhm. doni min n'a tɛ se k'a yɛrɛ til'a la fiyewu ayiwa halisa jamana in ala k'a kisi amen ala ka jamanadenw kan bɛn amen ala ka transition ala ka transition ta fanga ala k'a di asimi goyita ma a bɛ sira min kan an b'a soutenir a kana jɛgɛn dɛ tubabu kɛlɛli ko tɛ n'i ye tubabu kɛlɛli daminɛ i t'i reculer i tɛ segin ayi ni an ye denmisɛn ye dɛ mais n'i seginna tubabu ka retour man ɲi dɛ
an kɔni min fɔ a ye n'a ma ɲɛ ka tubabu kɔni kɛlɛli daminɛ ka ban mm-hmm. a k'a kɛ fo a dan mm-hmm. wa an fana b'a kɔ mm-hmm. hali n'a ko k'an ka baaraw bɛɛ bila don o don an ka taa marche k'a ye an b'a k'a ye an b'a k'a ye an b'a kɔ koyi ala k'a n'a dɛmɛ wa jamana ala k'a ja ala k'a ja ka jamana kɔnɔdenw lafiya ala k'a ja an yɛrɛ tile la ah, i y'a mɛn jɛkadi yɛrɛ b'a kɔnɔ
i jara média sakila filɛbaga nin diyara an ye aw ni ce aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye média sakila filɛbaa bɛɛ lajɛlen an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw ye bi an nana se an balimakɛ dɔ ma an bɛ fɛ k'a ɲininka a hakilila la jamana ko an bɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ lihala min na sisan nɔ an bɛ fɛ k'a ɲininka hakilila minnu mana k'a fɛ a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ aw ye ka sɔrɔ ka an ka ɲininkali o jaabi n balimakɛ a ni sɔgɔma a ni sɔgɔma
kɔri baasi ma tɛ tɔɔrɔ tɛ ne y'amidu samakɛ ye ka bɔ cɛbani cɛbani o diyara an ye amidu samakɛ an bɛ fɛ ka i ɲininka jamana bɛ lahala min na an bɛ cogo min na sisan e hakilila ye jumɛn ye
bɔn jamana bɛ cogoya min na sisan a man nɔgɔ embargo bɛ yen sanction ninnu bɛ yen bɔn sedaw ka ko sedaw kɛlen don ka sanction minnu ta mali kama an ka jamana kama bɔn a kɔni a bɛ ka jamanadenw degun bi jamanadenw bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna la bi Eh, n'i y'a jateminɛ senegali frontière ninnu yɛrɛ datugulen don mɔgɔw ka marchandisew bɛ ka tiɲɛ a tiɲɛni fanba bɛɛ commerçants ni minnu bɛ taa minɛnw ta kɔfɛ ka na Tiɲɛna tiɲɛni bɛ ka don mɔgɔw kun cɛ yɛrɛ f'u k'a lajɛ de o ye ne hakilina ye i da sera embargo ma embargo ni a gɛlɛya dan tɛ minɛnw tiɲɛli dɔrɔn ye gɛlɛya wɛrɛw b'a la min t'olu ye wa i bɛ dɔ dɔn olu la wa
bɔn embargo kɔni a gɛlɛya ka ca gɛlɛya caman b'a kɔnɔna la gɛlɛya caman b'a kɔnɔna la hali k'a da tile fila in na fɛnw sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ Minɛnw sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ bon an bɛ k'a ye internet sanfɛ u bɛ ka publication kɛ comme quoi u bɛ ka comité dɔw sigi minnu bɛ yala yala ka commerçants ka fɛnw contrôler u bolo n'a sɔrɔla ni minɛnw yɛlɛlen don u bɛ se k'u sanctionner cogoya min na voilà o y'a gɛlɛya dɔ ye. Ɔ minɛnw yɛlɛli nin na sisan e yɛrɛ hakilila la gouvernement de y'o kɛ wa ou bien an ka commerçants yɛrɛ de y'o kɛ wa ou bien politique mɔgɔw de y'o kɛ. bon minɛnw yɛlɛliko la an bɛ se k'o o o turu ta k'o da embargo kun bon gouvernement de kan ka disposition dɔ ta pour que embargo kɔni n'a sigira jagoya a bɛ na ni gɛlɛya ye a bɛ na ni gɛlɛya ye fan tan naani bɛɛ fɛ y'a ye a gɛlɛya fanba yɛrɛ ye population de ta ye bon gouvernement de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka disposition ni mesure ta pour que a bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔw kan cogoya min na ani fɛnɛ an hakilina fɛnɛ ye mun ye u ka a lajɛ ee min ye u bɛ se ka sigikafɔ kɛ cogoya min na ka sigikafɔ kɛ ka bɛn ko la embargo ko in a bɛ se ka dan sira la cogoya min na i y'a ye
ayiwa an balima sakila média lajɛbaa n'an filɛbaga n'an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen an tun ye min sɔrɔ bi k'o da aw tolo kan sakila média sanfɛ o de tun ye nin ye an sera mɔgɔw ma ka ɲininkali min tɛkun u la faso bɛ lihala min na bi an bɛ situation min kɔnɔ bi mɔgɔw hakilila kɛra min ye aw bɔra k'o de lamɛn sisan ɔ n'aw mako bɛ média sakila la tuma bɛɛ a b'aw ka bila la a b'aw ka disposition na yakuba jara fana o b'aw ka bila la waati bɛɛ a b'aw ka disposition na aw ni ce aw ka tulomajɔ la ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma